Abụ m onye Ukpo na Dunukofia Local Government na Anambra Steeti.
Kụọnụ aka ndị Igbo, kụọrọ ụmụaka ndị a aka, nne na nna ha na-agbalị akụzisie ha steeti akụzie ha local government kụzie ha their town ọ dịghị ofele mgbakọrọ onye isi ga-ekwu okwu ka nye ya microphone nke ya bụ onye isi ngwa
Akụkọ ụwa elekere ise nke ụlọ Fada Peter Radio Station nọ na Chicago. Onye unu na-anụ olu ya na mgbede a bụ Nwaada Chizaram Iloka ya na Nwaada Vanessa Okonkwo ya nakwa Maazị Ekenechukwu Okonkwo. biko ndị ọma m ji eme ọnụ tọọnụ ntị n'ala ka unu nụrụ isiokwu anyị jiri mere akụkọ ụbịam echiela ụmụnna anyị aka mgba n'obodo naijiria ekwensu eweela iwe banyere etu ndị mmadụ si akpọ ya aha n'ala anyị bụ naijiria Ndị Igbo niile nọ na Chicago mere omume ncheta ụbọchị ndị Igbo nke a na-akpọ Igbo Fest. Oke ọnụ ahịa na ụkọrọ nri n'ala Naịjirịa emeela ka ndị nne na nna kpọpụta ụmụ ha nwaanyị n'ahịa ụmụ ntorobịa ajụọla ịgba akwụkwọ nke a na-akpọ wedding n'oyibo maka na ego adịghịkwa ekwensu eweela iwe banyere etu ndị mmadụ si akpọ ya aha n'ala anyị bụ naijiria ọ sịrị na ndị mmadụ na-akpọ ya aha oge ha dara iwu ma ọ bụkwa mee ihe ọjọọ ya bụ ekwensu gwara ndị mmadụ sị ka ha buru ihe ha metara ka ha kwụsị ịkpọ ọ kwa ekwensu Holy Ghost fire oge niile maka na ndị be anyị sịrị o metara buru ndị Igbo niile nọ na Chicago nakwa okirikiri ya pụtara n'uju were gosipụta na ha zuru ka e mee na emume Igbo Fest nke e mere n'ọnwa Julaị ụmụ Igbo siri nri dị iche iche ụmụ nwanyị gbakwara egwu ụmụ nwoke tipụtara ụdị mmanwụ dị iche iche Ụbịam nke dị n'ala anyị kachasị n'ala Igbo karịrị akarị. Iwu nọdụ n'ụlọ ma ọ bụ sit-at-home emeela ndị Igbo jebe ejebe adịghị mma. Naba anaba adịghịkwa mma. Nri ndị Igbo bụzi sọsọ ọka na ube nakwa osikapa gụrụ na mmanụ. Ụmụaka otu Fada Peter Igbo Class kwadoro akwado igosipụtara ọha na eze nọ n'ala Chicago na ha na-asụ asụsụ Igbo ya bụ tọọnụ ntị n'ala nekwa anya tata ka unu nwere anya unu gbara onwe unu ekeresimesi oge ezumike sọma n'ala Chicago gosipụtara mmekọ ụmụnne na ezi enyi site n'ihe aṅụrị dị iche iche ịgba egwu oriri na ọṅụṅụ jupụtara na mmemme niile e mere na sọma Fada Peter na ndị obi ọma ibe ya gara obodo Naijiria gaa neta ndị Igbo na agụrụ na-agụ ndị otu Fada Peter bukwa nri na ihe onyinye dị iche iche were neta ndị agụrụ na-agụ n'ala Igbo ha nyekwara ha ihe onyinye gasị siri n'ala Amerịka ndị ọma m ji eme ọnụ ọ gwụla ka ọ ra anyị n'ọnụ na mgbede ọma a Ka anyị chetakwara unu isiokwu anyị jiri mere isi akụkọ tata. Ụbịam echiela ụmụnna anyị aka mgba n'obodo Naijiria. Ekwensu ewere iwe banyere etu ndị mmadụ si akpọ ya aha n'ala anyị bụ Naijiria. Ndị Igbo niile nọ na Chicago mere omume ncheta ụbọchị ndị Igbo. nke a na-akpọ Igbo Fest. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ Nwaada Chizaram Ilọka nakwa Nwaada Chinazọ Okonkwo na mụnwa bụ Maazị Ekenechukwu Okonkwo ndewonụ